moni ndine Jackie nde nkhani yake yoyambira ndi mhm eti nkhani zo- zoopsa za nkhani ina yachitika ku india i think iyi tisamwere chakumwa nkhani yake ku western india ku banki ina kunatulukira bambo uyu dzina lake jitu munda jitu wa zaka 52 jitu anapita ku banki kukanena kuti mchemwali wanga anamwalira koma anasiya ndalama ku banki anandiuza kunena kuti kuli ndalama zake zokwana 29000 rupees mu ndalama zakwawozo ndiye ndikufuna ndipange withdraw nde wamwalira miyezi ingapo yapitayo abanki anamuuza kuti tikufuna umboni onena kuti mchemwali wakoyo anamwalira anamuuza kuti zipita Jitu anabwerera. Samadziwa kuti apanga bwanji. Mchemwali wakeyo dzina lake Kerala. Kerala anali ndi zaka 56 ati amakhala mtawuni amagwira ngati kalaliki. Koma kumene amakhalako mwana wake ndi mamuna wake anamwalira. Nde Kerala anabwerera kumudzi. Kumakakhala kuli abale ake kumudzi nde amalima analiso ndi ziweto. Nde anagulitsa ziweto zakezo ndi zokolola zake. Ndalama anatenga kukaika ku banki. Koma sanathe nthawi yaitali mpamene amamwalira koma anamuuza mchimwene wake kunena kuti ndalama zili ku banki zomwe ndatani zomwe ndakolola angati anka anamuuza kuti anampempha kunena kuti akanditengere ndalama koma anapeza kuti wamwalira mpameneno Jitu anakhalira kumapita ku banki akuti panatha ndithu miyezi iwiri mmene wayambira kumangoyendera koma ku banki konso kuoneka ngati anthu ake ogwira ntchito kumeneko amangonyada eti mmalo moti amufotokozere munthu ndondomeko yake kunena kuti ukuyenera kupanga chonchi kupanga chonchi ndi madocuments akuyenera kutere amangomubweza mmene nthawi zina zimakhalira anthu akati anyade pa ntchito munthu sakudziwa kuti anthu akutanthauza chani akuti apititse umboni onena kuti mchemwali ake anamwalira nde jitu anakhala kuti kodi umboni nde ndingatani ajitutu ananyamuka ulendo kukafukula manda achemwali awo akerala ananyamula maliro maliro onena kuti ayamba kusanduka skeletoninso chifukwa chonena kuti panali patatha miyezi chimwalirireni mchemwali wake kumutuku anafundika anayika mchithumba koma miyendoyi basi inutu maskeletoni miyendo iwiri basi kumachita dango munthu ulendo atanyamula paphewa Ma- nanga si akufuna umboni onena kuti mchemwali wake anamwalira nde amaona kuti umboni wake uposaso umboni woposa maliro a mchemwali wakeyo nde uti? anthu mpakana amamujambula kuti inu munthu wanyamula malirotu uyu akutani akuyenda kumamulondola mpakanatu ajitu akufika ku banki ndi maliro aja afika kuti "Ah, mumafuna umboni onena kuti achemwali anga anamwalira umboni nawo anthu aku banki tututu ena akuyitana apolisi kubwera kudzafufuza nkhani akuti anthu andiuza kuti ndibweretse umboni kunena kuti chani achemwali anga anamwalira umboni wake ndi uwu ndikuyenera kuchita withdraw ndalama ndi nkhani ija yapeza kuti yakula kwambiri chifukwa choti video yachita go viral kunena kuti taonani bamboyo abanki m'malo moti amufotokozere bwinobwino chomwe akuyenera kuchita kunena kuti atani fa munthuyo akuoneka kuti sakuzitsata kaya za madocuments zachani anthu amangomulalira lalira nkumuuza kuti zipita ubwerese zinthu zoyenerera koma osamuuza kuti umboni wake chani mapeto ake wabweresa wakafukula maliro ndikuwabweresera kuti umboni wanga ndi uwu wonena kuti mchemwali wanga anatani anamwalira nde apolisi avuta kwambiri against bank kunena kuti ndi ntchito yanu kuthandiza anthu osati kuwapangisa kuti miyoyo yawo ikhale hada ayayi munthu uyu you can see kunena kuti sakumvetsetsa sakudziwa bwanji osamupasa ndondomeko osamuuza bwinobwino mpakana munthu akafike popanga zinthu ngati izizi nde anthu a- a- akwiya ndi banki osati munthuyo ayi anthu akuona kunena kuti munthuyo inali desperation kuti nde nditani kuti ndalamazi zitani zipezeke nde banki manager amene anali in charge of kupanga zonsezo ali pa questioning akumufunsa mafunso akuti mapeto ake akhozanso kuzengedwa mlandu mpakana banki ikumpanga ofa jitu ndalama 30000 kunena kuti ngati kumpepesa ifa choti he had to go this far kuti you know zomveka zoopsa zomvesaso chisoni koma ndamazo akuti zinachitidwa release ino panopo azipitisa kwa abale ake a jitu ma heirs a chuma chake komanso kaya ma heirs a kerala azipitisa kwa abale ake a kerala zoopsa zoopsa zomwe zimachitika padziko lapansi koma imeneyo ndiyomwe ikupanga trend cha ku india kuseko uku ndi pa intaneti zikomo kwambiri